assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu takulandirani pano pa nms tv lero lino muli ndine ismaila john sankhani alhamdulillah lero linonso tili mboma la phalombe pamene takumana ndi sheikh awawa amene tifuna tiwafunse kuti kunoko amapanga chani nanga amatani ira brother muli bwanji hamda ndili bwino kaya brother alhamdulillah inenso ndili bwino ah choyambira tifotokozereni dzina lanu Ah, dzina langa ndine abdul karim bester abdul karim bester yeah okay takumana kunoko ku phalombe mmatani inuyo kwenikweni uh, kunoko makamaka timapanga nkhani ya dawa mmapanga nkhani ya dawa yeah yeah da kup- kupanga dawa kunoko kwanu ndi konkuno kapena mmakhala kwina kwake kapena kwanu ndi kwina kwake ayi kunoko tangochita kubwera naam pa ntchito imeneyi ya dawa naam ya kukhala kwathu kochokera ndiye ndi kuzomba komano Kuzomba kunoko kwenikweni. ya mission yomwe tili kuno ndiyozapanga dawa naam ndithu shekhe okay chabwino uh, makamaka pa ntchito imeneyi ya dawa mungatifotokozere kunena kuti kunoko ku phalombe ikuyenda motani chifukwa kunoko nthawi imeneyo kunalibeko chisilamu komanso timamva mbiri zosiyanasiyana kunoko ntchito imeneyi ikuyenda motani kumakamaka ya zoonadi kunoko kumayambiriro kwenikweni ntchito inali yovuta chifukwa Naam. chonena kuti kuti tipeze asilamu oti atithandizire kumakhala kovuta ndithu Naam. koma pang'ono ndi pang'ono katikati mwa dawa mmenemo akumapezeka kuti anthu ena akumatijoyina mm. enanso katikati mwa ojoyinamo akumapezekanso akumakhala ndi chidwi Naam. chotinso nawonso athandizire ntchito imeneyi yofalitsa uthenga wa allahu subhanahu wa taala Naam. ndiye kwa panobe tinganena kuti alhamdulillah zikuyenda bwino kwambiri ndithu okay chabwino uh, mwina mungafotokoze motani makamaka kwa asilamu amene akutionera panopa pa nms tv kuti ndikufunika kwanji kwa munthu kopanga dawa chifukwa pali anthu ena anaphunzira koma maphunziro awo akukanika kuti akaphunzitse ena. Pa zimenezi mungafotokoze motani Sheikh wanga? Zoonadi ndithu. Uh, ku nkhani yokhuzana ndi dawa mm. tikafotokoza bwino ndi udindo wa msilamu wina aliyense Naam. kuti apereke dawa especially kwa munthu amene waphunzira Naam. akuziwa malamulo a Allah subhanahu wa ta'ala Naam. monga mmene mulungu Allah subhanahu wa ta'ala

kuwauza zoti azigwira zintchito zabwino komanso kuwalesa kuchita zintchito zoyipa Naam. komanso kuwalangiza zokhulupirira mwa mulungu amene anawalenga Naam. ndiye nkhani ya dawa tinganene kuti kwa, kwa msilamu ndi yokakamizika kwa wina aliyense amene ali ndi knowledge Naam. mwachitsanzo mu nthawi ya mabani israil Naam. nthawi ya musa alaihi salatu wassalam amalimbikitsidwa amauzidwa kunena kuti musa alaihi salatu wassalamu amawauza kunena kuti kwa munthu ngati atapezeka kuti wina akuchita choipa Mm. ndikupita kukamulangiza ndikubwera ndikupeza kuti akupitirizabe choipa chija ndikukamulangiza kachiwiri ndikubwera kusachita zoipa Mm. kachitatu kukamulangiza ndikubwerera tikapeza kuti akupitirizabe kuchita choipa ifeyo ndikumutaya munthu uja zotsatira zake mulungu allah subhanahu wataala akamadzafuna kuononga dera lija Mm. chifukwa cha anthu ochita zoyipa chilango chimenecho chidzapeza anthu onse Mm. kuphatikizapo ndi okhulupirira omwe Naam. so kudzera mu dawa kapena kuti mukufooka kwathu kupanga dawa kumeneku Mm. kumathandiziranso kuti ife amene tinali ndi chikhulupiriro chikhulupiriro chathu pang'ono ndi pang'ono chiyambe kuchepa chiyambe kutsikanso ndithu chiyambe kutsika ndithu komanso timaononga environment ya ana athu chifukwa kwa ife tokha tingayipange environment ya ana athu kukhala yolongosoka kumachita kuti ma surroundings anthu otizungulira naam chikhulupiriro chawo ndi chowonongeka ndiye ana obadwa iko- opezeka kuti aberekedwa ndi anthu oti ali ndi elimu koma chifukwa chonena kuti anthu amene ali ndi elimu aja Mm. akukanika kuifalitsa elimu imene ijayo zidzathandizira kuti ana aja adzakhale osokonekera Naam. pa chifukwa chonena kuti azidzapanga kope azidzatengera moyo wa anthu amene oti akapita kumbali kukacheza azineba wawo Naam. alibe akida yolondola akapita pakhomo bambo awo ali ndi akida yolondola koma bambo awo mwina ali bize kusonkhanitsa kapena kuti kusakasaka zosowekera za paumoyo wa tsiku ndi tsiku. Mapeto ake ana aja amapezeka kuti nthawi yambiri akukhala ndi anthu apambali kuposa amene akukhala ndi makolo awo, Naam. ndipo moyo umene amakhala kukopera ndi wakumene kuja. Ndiye ngati tikukhala mu dera langizo kwa ife anthu amene tili ndi ilmu Mm. ngati tikukhala kudera ndikupezeka kuti anthu amene atiyandikira onse sitikukwanitsa kuwafikitsira uthenga wa allahu subhanahu wataala tiyenera kudziwa zonena kuti ifeyo ndi ana athu tili pa chiopsezo chachikulu Naam. chifukwa chonena kuti si nthawi zonse zimene timakhala tili ndi ana athu nthawi zambiri ana amakhala ali ndi magulu amene aja okay chabwino pali chinthu china chimene ndakhala ndikuchiona komanso chimene amalawi akhala akumachiona chosiyanasiyana pali anthu ambiri akumapezeka kunena kuti amalowa chisilamu anthu ochuluka alowa chisilamu pamo- almost mwina 100 chakuti kapena 200 chakuti koma anthu amene aja pokutha pa nthawi zimapezeka kunena kuti akutuluka chisilamu chifukwa sakulandira maphunziro enieni pa zimenezizi inuyo mutipo bwanji? okay ah, vuto limenelodi nde ndi vuto lalikulu kwambiri lomwe Mm. tikukumana nawo naam ya koma gawo lalikulu ndilonena kuti tikuonabe kuti nkhani focus kwa ife anthu amene tikupanga dawa focus yathu imakhala pa dawa ndiye dawa kuti ikhale yaphindu imayenera iziyenda limodzi ndi maphunziro zili chimodzimodzi ngati mbewu sungayembekezere kukolola chifukwa chonena kuti wangozala pambuyo poti wazala mbewu zija zimafunika chisamaliro kuti uzakwanise kupeza nazo phindu ndiye mbali imene anthu amene tikupanga dawa mnthawi inoyo tikuona kuti ikusalira kuti tikhoze kuti dawa yathu ikhale yaphindu ndiye ndi imeneyoyo dawa yathu kuma- eh, kumayenera iziyenda limodzi ndi maphunziro munthu akumatha kuchikhulupirira chi- ku- kukhulupirira pa chifukwa chona kuti wamva katikati moti wakhulupirira muja pakumapeza kuti pabwera china chake pa- wamva zina zake zikumakhalanso ziku- zikumusokoneza ndipo kusokoneza kumeneku kumatheka chifukwa chona kuti munthu uja ilimu ya dini alibe anangokhulupirira koma anangomva mbali imodzi imene ampanga kuti akhulupirire koma kuti amve mbali zonse sanamve ndiye dawa imeneyi izakhala yaphindu pokhapokha titawunikiranso mbali imeneyi yoti dawa iziyenda limodzi ndi maphunziro maphunziro omveseseka ndithu kuti munthu akalowa chisilamu azitha kuchimvesesa kuti akukhulupirira chani chifukwa ku chisilamu chimatikakamiza kuti munthu achilowe chisilamu chifukwa chonena kuti wachimva zimasiyana ndi zikhulupiriro za anzathu ndiye pokhapokha tikazayamba kukwaniritsa kufikisa uthenga wa chisilamu komanso pambuyo ponena kuti anthu aja talalikira achilandira chisilamu tikwanisenso anthu aja kuwaphunzitsa bwinobwino chabwino mmenemo ndi mmene tachezera ndi shekh athu she Ab-